ne bɔra karamɔgɔkɛ fɛ a y'a yira n na ko walasa n ka sɛgɛn ka ban fo n ka muso sabanan de ladon
baden ne bɛ i ni fama sa a bɛ ka di k'an bila tan duniyatigɛ tɛ wa
co mun kɛla ne ko don o don e tɔgɔ b'anw fɛ yen nɔ o tuma mun de kɛra ne tɔgɔ wa e tɔgɔ kɛ cogo di tan
don o don marshal musow b'a la mira mira ne yɛrɛ t'a dɔn mira kelen min don mun ni ye ko min ɲininka ninnu to yen sa marshal muso ninnu ci t'olu la o komi o cɛ ko k'o tun bɛna ne kɛ sabanan min kɛ o de bɛ ma ka digi o la
donc sabanan ko kuma min tun bɛ ka fɔ o y'e de ye quoi ne de don ayiwa ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna kana taa fɔ k'i b'i sigi ninnu kan yen nɔ cogo di tan sabula ninnu ye subagaw de ye n'i taara ni ninnu m'i dun u b'i denw dun ne baden ne yɛrɛ n kan di mɔgɔ gɛrɛ ma wara o kɔni ɲɛna n'o tɛ kɛ cɛ in tun y'a kunko fɔ ne yɛrɛ ɲɛna nka ne ma sɔn ne a ye fɛn bɛɛ kɛ ne nɔfɛ ne ma sɔn a y'a tɔ kɛ a bɛ taga ne ka da kɔnkɔn su dugutila fɛ n'i y'a ɲininka a b'i kanto k'olu ka fiɲɛnaji de banna dɛ walima ko ko a tɛ kuma a bɛ manamanakan gansan de fɔ ne ko est ce que nin bɛ ne dɔn han. a b'a ni manamanamɔgɔ de cɛ an ma an ma tila an ka mercedes tigiw la an'an ka range tigiw an n'an cɛ fɔ fantani kule kule de ye han ok baden ne bɛ taa ok daga wuli k'an bɛn ok ne yɛrɛ jɔlen bɛ k'an ka boss de makɔnɔ yan nɔ fɛn min danga de bɛ nin dennin in kɔ cɛ bɛɛ b'i nɔfɛ i b'i ban o ma i bɛ ɲini ka na san bi saba ni duuru sɔrɔ aw fɛ yen nɔ han min bɔra e nɔfɛ e yɛrɛ b'a dɔn n'a sɔrɔ o bɛ n'i furu fɔlɔ wa walayi komi a ɲɛ tɛ ne la danga de b'o cɛ in fɛnɛ kɔ walayi e ne min bɛ ɲini ka na n yɛrɛ faga a nɔfɛ komi a ɲɛ tɛ ne la a ka ɲi sa walayi a ka ɲi. Hmm. Hmm. bamananw ye min fɔ tiɲɛ don dɛ ala tɛ to d'a kunubaga ma f'a ɲininbaga
salamu alaikum karamɔgɔ walekum salam warahmatullahi kiribiti kɔri basi t'i la i sira ka ɲa aa karamɔgɔ alhamdulilayi ne sira ka ɲa aa alhamdulilayi dɔ di karamɔgɔ ɔ kunu ne ko i ma ko n mago b'i la i ko ko ko ko ko ka ca

yɔrɔ ne kalanna fo ɔ fo ka se u u masa ti la awɔ o ye tiɲɛ i kalanna minɛ bɛɛ n'i kalan cogo don n'o tɛ i fana ye dɔ kɛ ɔ karamɔgɔ ɔ ne b'a fɛ k'a f'i ye ko n mago bɛ musoko dalu de la ee kiribiti e ka kalan ma taa yɔrɔ si e ka kalan daminɛ e ma se ka ne deli dalilu foyi la fo musoko dalilu e ma se ka ne deli duko dalilu la i ma se ka n deli wariko dalilu la n'o ye nafolo ye e bɛ ne deli musoko dalilu la mɔgɔ fɛn fɛn ka kalan daminɛ o ye wa i tɛ ɲɛ sɔrɔ kalan na n'i ka kalan daminɛ ye musoko dalu b'o d'i ma i tɛ ɲɛ sɔrɔ la an a kiribiti an bɔra ɲɔgɔn na e kɔni tɛ ɲɛ sɔrɔ moriya la ka nin hakilina in t'i la
ɔ karamɔgɔ ɔ ne ko ko ko ko ko muso fura ko tɛ sɔrɔ ɔ karamɔgɔ wari dalu b'i bolo karamɔgɔ ɔ n'i ye wari dalu di ne ma sisan ni ne ye wari sɔrɔ ɔ muso tɛna ne ka wari bɛɛ dun
aa ah, kiribiti o ye tiɲɛ sabula hali ni miliyɔn b'i bolo ni musow t'i fɛ u b'i ka wolola wari bɛɛ b'i la k'a dun ka taa o karamɔgɔ o de kosɔn ne ne y'a daminɛ musoko de la fɔlɔ i ma kalanden kuma fɔ nin nka dɔ bɛ yen i tɛgɛ sin min ma n k'o karaba minɛ k'a d'i ma wa karamɔgɔ

Mhm. Sira, awo. Sira. Mhm. Eh, Kiribiti. Mhm. I hakili ka go kalan na kojugu. Nka i b'i jilaja. N'i sera Tabarakalɛzi ma, Tabarakalɛzi. N'i sera o ma don min na k'o durusi k'o ban, n b'a dalu d'i ma. N y'o ŋaniya ta i ye. Ah, karamɔgɔ.
ee tabarakazi karamɔgɔ sɔnni ne ka s'o ma karamɔgɔ aa karamɔgɔ hali n'a sɔrɔ ne bɛna s'o ma ni ne sara dun
n'i sara o b'a yira ala m'i dan tabarakalezi dɔnniya sɔrɔli kama walima i ka muso furu ala tun m'a latigɛ nka n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna ka muso karaba k'a d'i ma mɔgɔ si tɛ se ni ne y'a la jamana in kɔnɔ o dalilu bɛ n bolo ala y'o nɔgɔya ni kuma diyara n da n b'a fɔ diɲɛ bɛɛ yɛrɛ
karamɔgɔ diɲɛ bɛɛ aa karamɔgɔ diɲɛ ka bon dɛ o ye tiɲɛ ye nka i sɔnnen don jɔn de y'o fɔ n ɲɛna i sɔnnen don mɔgɔ min ye o fɔ n ɲɛna kɛ
aa karamɔgɔ komi i ye karamɔgɔ sinɔn karamɔgɔ man di yɛrɛ hali an ka karamɔgɔba min bɛ segu marifu cira marifu ci aa karamɔgɔ ne n'o ye kalandenya de tiɲɛ ma a bɛ se nafoloko baara la ni ala y'o dalilu d'a ma a bɛ s'o la nka musoko baara a t'o dɔn ni n ye dɛ aa karamɔgɔ ɔ karamɔgɔ ɔ komi i ye karamɔgɔ ye ɔ n'i ye min fɔ n kana fɔ n k'o ye tiɲɛ ye e ka se tabara ma ba ye n bɛ musoko dalilu d'i ma ni musow ma t'i sɔrɔ so i ka tigɛ n na fo n'i ye samara bila i ka da la sinɔn o bɛ don i nɔfɛ to belebele
to belebele

Ne ko sali sali e fatu Fatu tɛ so kɔnɔ de yan ninnu kɔni tɛna fɔ ne k'u bɔ nin kabako dan ye muso fila muso fila ni e y'i sen ta dɔrɔn olu fana b'u sen ta k'a fɔ ne ka du na se ka to ten an nka o dugu tɛ o walayi fantanya nɔ de ye nin ye hadamaden n'i kɛra fantan ye i ni bonya banna o hali i ka sɛ i min san sugu la ka n'a mara i ka so in kɔnɔ kulukuluni kɔnɔ o sɛ t'i bonya bilen sɛ b'a da don i ka minɛnw na n'i ko kus sɛ b'i ku tilen ka taa yɔrɔ min y'a diya ee marshal o tuma bi ta ye tilenna kuma ye yan n b'a kɛ cogo di ko n kana kuma n kelen na muso fila ni n bɔra n bɛna n ka so sɔrɔ a lankolon wa o tɛ baasi ye dɛ n ka da yɛlɛlen filɛ k'o fililen to ten ka bɔ aa tiɲɛ na o man nɔgɔn est-ce que muso danbe ye yaala ye wa abada
a bɛ kɛ cogo di anw muso ganaw kɔni an tɛ taa yɔrɔ la i kɔni nako tan i bɛna anw sɔrɔ du kɔnɔ muso danbe tɛ yaala ye yaalaba in kɔni man ɲi walayi ne yɛrɛ fɛla ko tɛ wa n bɛna min f'i ɲɛna n dɔgɔ ni karamɔgɔ ka kuma tɛ ko ne ka muso saba fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ n tɛ hɛrɛ sɔrɔ ne filɛ o sɛgɛn de la n'o tɛ n tun bɛ ninnu bɛɛ gɛn ka bɔ n ka so kɔnɔ karamɔgɔ ka kuma wa karamɔgɔ ka kuma kɛ nka n'i y'a mɛn ko ba bɛ tunni kɛ a b'i pan de o n b'a kɛ cogo di ne mako bɛ kelen na ka fara ninnu fila kan a ka kɛ saba ye n dɛsɛlen bɛ k'o sɔrɔ faantanya bolo n mana ninnu fila gɛn sisan n b'a kɛ cogo di. ee marshal muso kelen kɔni sɔrɔli tɛ ko gɛlɛn ye nin muso bɔgɔ tile in na.
n dɔgɔ e m'a faamuya hali sisan. muso sɔrɔli tɛ ko gɛlɛn ye nka muso kɛrɛnkɛrɛnlen sɔrɔli de ye baasi ye sabula karamɔgɔ ye taamasiyɛn dɔ de fɔ ne ye muso la wa a ye taamasiyɛn min fɔ n ye ne n'o muso fana ye ɲɔgɔn ye a ye layidu ta n ye k'a bɛ ɲɛnabɔ k'a bɛ n fɛ furu la ɔ an tilala ka ɲɔgɔn ye a k'an ma k'a ye cɛ wɛrɛ sɔrɔ
o ye taamasiyɛn sugu jumɛn ye
karamɔgɔ ye taamasiyɛn min fɔ muso jɛman don a man bon a man surun a man jan muso hakɛlamɔgɔ don quoi i n'a fɔ ne ɲɔgɔnna hɔn payi a b'i n'a fɔ e cogoya nka a b'i n'a fɔ de sabula e jɛlen tɛ ale dun ye jɛman de fɔ n ɲɛna o kɔni tɛ ko gɛlɛn ye han ne hakili la e bɛ muso de kɔ an bɛ wagati min na i ko bi hali na hali n'i ye mɔgɔ de bila ka taa sɛ san na sugu la saraka sɛ u b'a fɔ k'i ka taa sɛ jɛman san n'i tagara n'i ma sɛ jɛman sɔrɔ i bɛ t'a sɔrɔ sɛ jɛman dɔ bɛ yen nɔ finman kelen kelennin bɛ k'a la u b'o kelen kelennin sama sama ka bɔ a la wa n'a fɔra i ye ko jɛman a tigi bɛ fɛn min kɛ k'a yɛrɛ jɛ o fɔra e ɲɛna a bɛ produit de mun wa a bɛ min kɛ k'a yɛrɛ jɛ e t'o dɔn e n'a yɛrɛ ka di i bɛ finmannin dɔ ɲini dɔrɔn min n'i ka di ɲɔgɔn ye n'o kɛra a tɛna tulu kɛ k'a yɛrɛ jɛ
n dɔgɔ n y'i ka kuma faamuya

o bɛɛ la a tɛ ka n faamuya ee fɛn min ni musow jo bɛ nin na walayi ninnu jo bɛ nin na hali ni ninnu ye nin kan tigɛ de u jo b'a la sabula wara ni mɔgɔw k'a kun ka ci dɛ ɲama t'u la i ye kolokolo ye n bɛ ɲini ka na n yɛrɛ faga i nɔfɛ a ɲɛ tɛ n na